an sera kamalen dɔ ma bi denmisɛn min don denmisɛn tɛgɛ koko ɲuman o bɛ maakɔrɔba dɛgɛ mugu nɔɔni a cɛsirilen don an bolila ka se a ma a bɛna a tɔgɔ ni a jamu fɔ Hamza Bagayogo Hamza Bagayogo aba Hamza e bɛ quartier min na quartier in tɔgɔ Mamaribugu Mamaribugu de awɔ Hamza e yɛrɛ ka baara bɛnnen don fɛn jumɛn ma Bon an ka baara bɛnnen don video envoyer de ma transfert awɔ.
Hamza anw ye fɛn dɔ mɛn k'a fɔ ko sigida la jɔn ko Ala film bilala a ka ca nka i ɲɔgɔn ka dɔgɔ a la k'a sababuya kɛ fɛn jumɛn ye n'i ye film bila ka taa i bɛ film minnu bila a bɛ taa don appareil fɛn o fɛn la a bɛɛ lajɛlen bɛ jouer ka ɲɛ i kɛlen don ka silimanw dilan système na min bɛ adamadenw lafiya ayiwa nin hakilina ɲuman in mun nana ni a ye Hamza i bɛ se ka dɔ fɔ an ye a la wa? Bon baara ye fɛn dɔ de ye n'i ye baara kɛ k'a ɲɛ i b'i yɛrɛ nafa i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ nafa i y'a faamuya clé caman bɛ na an ma yan virus b'a la an b'a bɔ a la donc a ka gɛlɛn i ka image ta yan k'a tɛ jouer quoi i y'a faamuya bon n'i mago bɛ image la fana hali n'a sɔrɔ k'i yɔrɔ ka jan an bɛ se ka clé fa k'a bila ka taa i ma n'i y'a mɛn hadamaden mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye mɔgɔninfin kɔ mɔgɔ tatɔ ye mɔgɔ ye i segintɔ ye mɔgɔ de ye donc ne bɛ barika da bɛɛ lajɛlen ye i y'a faamuya n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ne sɛgɛrɛ baara kɛko ɲuman de don wa image ka nɔgɔn Laginɛ théâtre film action saison film hindou filimu. bon ne tɔgɔ mariam keyita ne bɛ mamaribugu la yan bon tiɲɛ yɛrɛ la an bɛna filimu ta Hamza kun yan n'i nana filimu ta k'a fɔ k'i ka filimu tɛ jouer o kuma t'a la an yɛrɛ bɛna filimu ta clé la an b'a ta telefɔni na wa a bɛɛ bɛ jouer n'i mago bɛ filimu fɛn o fɛn la na Hamza fɛ yan nɔ a bɛɛ bɛ sɔrɔ. tiɲɛ yɛrɛ la n'an nana an b'a ta wasa a bɛ mɔgɔ la nisɔndiya sun yɛrɛ a b'o tɛmɛ i kan tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ i mana kɛ diɲɛ dugu o dugu de la afiriki dugu o dugukolo la hali n'i bɛ faransiw de la n'i mago jɔra clé la ni hamza y'a dilan k'a d'i ma ni clé ser'i ma n'i y'a don a la ka ban a bɛ jouer e bɛ papa kamara ka siliman ɲumanw fɛ wa i b'o sɔrɔ e mago bɛ arabu siliman dumanw na wa i b'olu sɔrɔ tiyatiriw ka di e ye wa amerikɛn filimu yɛrɛ de ka di e ye wa e bɛ fɛ ka nisɔndiya yɛrɛ de sɔrɔ silimanko yɛrɛ la kana yɔrɔ fila kɛ dɛ nimoro min filɛ image kan nin ta ka ban i ni Hamza ka ɲɔgɔn ye nisɔndiya o ka kɛ e taalan ye aa kana nin kɛra kabako ye gurabu cilen kɔ arabu ka cɛ belebele dɔ tun bɛ yen maa sigi tɛlo ye a y'o ba de bɛ walo an labanna k'a kɛ ɲɛnajɛ ye anw bɛ dɔnkɛ bi koyi nisɔndiya bɛ cɛkɔrɔba fɛ yen fɛn min tigɛla anw na san bi saba nin y'o wulilen dakan wulila kunbɛ cogo t'a la bali dɛɛ bɛ cunderi ye ɛki ma ye ko journalu bɛ ka kuma kan dɛ i ma ye ariko bugɔli maa ma da la koyi a fɔ e ka fute bani papabala kɛlɛkɛtɛtanira papa la sanfɛ ke yɛrɛ ka taa yɛrɛ sa nin nisɔndiya don ye ko min sira ka ko ye taa kɛlɛ tɛ bi nisɔndiya ni yɛrɛ bɛ diya ye ni bɛ diya ye ni bɛ diya ye taa taa taa ni bɛ diya ye ee k'a bɛ kɛ cogo di tile bɔtɔla ni ko ka di bɛɛ ye ayi u ma fɔ yala o ma bɔ arabudugu la wa nin ye n taatɔ ameriki nin ye n tɔgɔ wulilen de sa bɛɛ bɛ ka girin maa kuraw bɛ fɛ ka na k'u bɛna bɔkisi la n fɛ yen
ayi ko nin y'a daminɛlen de ye ko bɛɛ n'a waati tɛ wa an ka waati sera
tile kura ko ka di maaw ye sa ɛɛ nin ye fɔlɔfɔlɔ ye n'ale ya a k'i nana an ka kabako lajɛ ko nisɔndiya bɛ bi sa dɛ ne den ɛ papa k'i m'a ye ɛ k'i nisɔn ka di bi dɛ k'i m'a ye journaliw ye min kɛ u ye karan jɔ k'e jɔ ka k'i foto k'a la i mana n'i ɲɛna n'i ɲɛna dɛ ha ko entraîneur min ɲɔgɔn tɛ indi bɛɛ ko ne de don baldev singh choudhary ha n ye tɔgɔ n ka tɔgɔ daminɛna
ee k'a bɛ san bi saba bɔ nin kun kan ka kɛ ne ye o a mɛnna e fɛ kɔni n'i kun ma ban
ko kabako de don ko nin ma se ka foyi kɛ ne ye ne ye nin kɛ champion ye yan
a ye ne bila fo n bɛ lagosi n'a ye a ko a fɔ bi ye kɛlɛ don ye
n nana ko n bɛ nisɔndiya kɛ ne ye mun de kɛ i ye mun kɛ i ye min kɛ n bɛn'a f'i ye e ye ne kɛ dalankolon ye san bi saba ne bɛ ɲani ni kɛrɛfɛden na e kama ne y'e dilan k'e kɛ fɛn bɛɛ e sera ka mun kɛ ne ye mais ko ne ye mun kɛ ne ye baara kɛ ka kalan kɛ i ka bokusu in kɛra ye n ye bɛɛ ci mais fɛn tɛ du kɔnɔ a ko fɛn tɛ du kɔnɔ a fɛn tɛ du kɔnɔ e ye so jɔ tiɲɛ don ne ye du jɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ
mais ne b'a kɛ cogo di ne ye fɛn bɛɛ kɛ ne hakili la ne y'a kɛ an bɛɛ de ye tari di papa aa n y'a dɔn kɔngɔ de tun b'a la i y'a yira n na ko ne y'a bɛɛ wolo luwanse la i y'o de yira ne na sa mais a kɔni tun bɛ dumuni kɛ an ma sa kɔni
hali y'a sɔrɔ wari tɛ sɔrɔ ne ka taa in na an ma sa e ne sara ni mun y'a kɔfɛ k'i ye ne kɛ dalankolon ye
ne lagosira ameriki ka n lasegin ko ne nkalontigɛla ko ne tɛ foyi ɲɛ ko ne den minɛ n kun ma bɔ i sera ka mun kɛ ne ye ne ɲɛna e don e tɛ ja fɔlɔ tɛ filanan don i ye mun kɛ n ye i ye mun de kɛ y'a fɔ n ye ni dusukasi tɛ i ma fɛn kɛ n ye dɛ ni yɔrɔ yɔrɔ ja lakali kana fɔ k'i ye n bila so belebele sankanso kɔnɔ wa e ma foyi kɛ ne ye ko papa eh, jo tɛ ne n'i cɛ ne jo t'a la ne jo foyi t'a la n jo t'a la ne jo t'a la bi tɛ kɛlɛ don ye n jo t'a la papa k'a kɛra cogo di Baldev Maa tɛ nin bɛɛ fɔ den ye ɛ ko n b'a kɛ di a kɛra di a kɛra di nin ye ma Raavi ye nin y'a ba in ye somɔgɔw n'a furumuso bɛɛ ye gɛlɛya in dɔn sa den fɔlɔ ni baba tɛ bɛn a ye nin so belebele in jɔ a ye anw bila lafiya bɛɛ lajɛlen la nka baba dusu ma suma dɛ ko ɲɛnamaya la bɛɛ n'i ka faamuyali

Ɛhsan. Aa ko Ɛhsan. A min bɛ n den fɔlɔ in na a ko man go ne ye koyi a ko ka di n ye nka n'i y'a ye dɔrɔn dusu de bɛ to ka tiɲɛ n yɛrɛ ma n t'a dɔn n bɛ min fɔ n t'a dɔn n bɛ min kɛ waati dɔw la a bɛ kɛ adamaden na
n t'a dɔn fɛn fɛn don
bon n t'a dɔn n tɛ se ka n yɛrɛ minɛ n dusu bɛ tiɲɛ quoi Simran
ne ko i cɛ dun Angad dun k'a bɛ sanfɛ ko n bɛ taa nɔfɛ ka na k'ayi k'a ka ɲi n yɛrɛ bɛ taa n sara la ha ni jara du bɛɛ bi n'an bɛ taa taama la an ka fara ɲɔgɔn na ni nisɔndiya ni bɛn ye sa k'o ye hɛrɛ de ye ko foyi tɛ anw yɛrɛ bɔ masa min y'a ka diɲɛ da ale de bɛ ɲɛnabɔcogo dɔn a ka diɲɛ na a ye fɛɛrɛ dɔ di anw ma min bɛ ɲɛnamaya in tɛmɛko ɲuman di anw ma ni k'a tɔgɔ da ko balimaya balimaya in ma kɛ nkalon kan dɛ masa in y'a kɛ tiɲɛ kan ni maa min y'a kɛ nkalon kan hali ni diɲɛ b'i bolo k'i bɛ nimisa

ni minɛcogo ɲuman bɛ ɲɛnamaya la anw y'a sɔrɔ ko masa in y'a di anw ma ka ban k'a tɔgɔ ye ko balimaya balimaya ye hinɛ de ye balimaya ye makari de ye e de bɛ se k'a fɔ k'i ka balimaya ye man di k'i t'i ta in fɛ i sɔnna i ma sɔn balima ɲuman belebeleba bɛ diɲɛ fan dɔ fɛ minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ u kɛn bɛ ka ɲɔgɔn minɛ hali k'a dɔn dɔrɔn ko ne balima dɔ bɛ yan fɛ fɛn ka di k'o bɔ wa a kana fɛn yɛrɛ ɲɛ ye anw bɛ taa bi anw bɛ taa laɲini nɔfɛ anw bɛ taa fasoko nɔfɛ anw ka nisɔndiya ye ɲɔgɔn de ye fɛn jumɛn ka di ka bɛn bɔ a y'a fɔ n ye min ka di ka bɛn bɔ an bɛ tila k'a ye ni fɛn min ma sɔrɔ bɛn kɔnɔna na o bɛ sɔrɔ jumɛn kɔnɔna na juguyakisɛ bilen yan an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn yan

k'an bɛ taa jɔnjɔn nɔfɛ hagabiya a n'a furumuso sumura anw y'an yɛrɛ de ye apne ha anw ni avion wulila k'an kunda USA kan ameriki jamana kabako tɛ yan anw filɛ ameriki ko bɛɛ n'a waati don ni ko min waati ma se k'a ti kɛ ko ye waati ye ɛ ameriki ye dugu belebele ye dugu dumanba don n'i ko i ka kɛ min ye a ka ca la i bɛ k'o ye ha ko ala dɔngani kɛ sa ha baldev nin tɛ kabako ye san bi saba kɔfɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan a diyara ne ye ka tɛmɛ kan ko gase a bɛ ɲɛ Ee puja filɛ a denmuso filɛ e papa ne sigilen bɛ ameriki yan ne ni n furukɛ ɲuman saki dɛ e puja filɛ n y'a balimamuso de ye balima de ka di ko nin diyara n ye kojugu haga i na kɛlɛ dɔɔni kɛ aa nin ye nandini de ye aa nandini nin ye n ka jarabi ye fɔlɔ fɔlɔ aa ko nin diyara n ye ɛ ko ma maa kelen ye dɛ ɛɛ haga singh ma na den fɔlɔ ma se yan nin ameriki bɔlɔn kɔnɔnaw de ye sa a n'a kabako mɔbiliw bɔkisɛri belebelebaw foto bi yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la karani yɛrɛ fotow bi yan he an ka cɛkɔrɔba tɛmɛna a yɛrɛ foto tɛ nin ye de ye baldev singh kɔni choudhary ye a ye maaw walon a bɛ san bi saba bɔ laɲiniw ma sabati a laseginna ko a ye namara kɛ k'a ye ji min ji min ni a ye ko dɔrɔgu caman b'a la k'a tɛ se ka kɛlɛ kɛ ala ye bi kɛ a nana n'a den ye अरे hɛn
पूजा a kɛra cogo di eh, i bɛ cogo dɔ la n m'o faamu dɛ i bɛ kasi mun na eh, ko nisɔn ka di kɔni eh, nisɔndiya dan tɛ ne ta ye e bɛ ne fɛ n furukɛ bɛ n fɛ karani bɛ n fɛ diɲɛ bɛɛ bɛ n fɛ Eh, n b'a kɛ cogo di eh, munna n tɛ nisɔndiya ah, bɛɛ lajɛlen nana bɛɛ bɛ ameriki yan ah, eh, an ka kɔrɔ ma na ne y'a dɔn o de y'i tɔɔrɔ mɛ karani bɛɛ jate fɛn dɔ tiɲɛna n bolo a bɛ san bi saba bɔ ne dusukun ko n ma k'a bɛ ɲɛ sen
a k'a ka ɲi ne kɔni b'a fɛ a ka bɛn bɛn de ka di ne bɛn ka di ne puja n lamɛn an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ ka hakilina kɛ kelen ye ala yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan hakili bɛ fɛn min na k'a fɔ ko fɛn min tiɲɛna ne bolo a bɛ san caman bɔ wa nin y'a bɛɛ dilantɔ ye dɛ
n bɛ wasa ka sa lafiya la min bɛ kɛ n ye bi a bɛɛ bɛ ɲɛ sen i hakili bɛ fɛn min na a bɛɛ bɛ na sen ye ɛɛ ha anw nana bila ka suma t'a la bilen jamana caman de bi a bɛɛ lajɛlen b'a walon quoi ni min gaɲɛna a tɔ bɛ to maa kelen de ye ayiwa o maa kelen o ni sanpiyɔn belebeleba ye luka o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a daminɛna ni maa min ye o de ye karani ye bi kɔni ani nansara de bɛ ɲɔgɔn na koyi ani européen dɔ bɛ a la ee a karani a ye jɔjɔ wuli karani bɔgɔ man di ee ko n bɛ foli bila an kɔrɔkɛ la ee an ka foli bɛ tele kɔnɔ yan aa puja b'a fɔ n'o y'a balimamuso in ye i ti yan ne bi yan ha egyptien fana bɛ yan ni australien dɔ olu bɛna ka na a walon ɲɔgɔn na egypte ni australie gidew dɔ bɛ duguma ba ba ba ba egyptien ka farin ee ayiwa hindu nana o ni brésil brésilien bɛ ko kan ye brésilien kɛ taara ha karan singh choudhary a b'a ko kan n'a ni min ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ban i bɛ duguma aa ko n da b'a la k'a fɔ nin karani nin bɛ k'an bolo fɛnba ye an sigilen tɛ ni min ye nin b'an lase yen nin laban bɛ tɛmɛ a baba kan nin laban nin bɛ jɔnjɔn belebele sɔrɔ égyptien seginna ka na bɛɛ sirannen bɛ égyptien de ye k'a fɔ bi ye donba de ye bi kɔni an bɛ finali de la sabula finali fitinin don égyptien in a bugɔ man di ɛndukɛ ye karan singh a bugɔ man di ni maa fila ni min gaɲɛna o de ni champion ba in bɛna kɛlɛ kɛ n'o ye luka ye o ɲuman ye min ye luka ye kabako de champion don américain don a ci man di an bɛ fɛ a ka na kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ka se ka kabako man ye luka nka yanni o cɛ égyptien filɛ nin a dalen b'a la k'a fɔ ale de ni américain bɛ a k'a la wa fan dɔ in fɛ wa karan singh fɛnɛ bɛ yen jama jigi a fana mɛn n'a ye ko caman kama ayiwa nin ye ɲɛnajɛ belebeleba de ye ɲɛnajɛ min ni enjeux caman b'a la ni wasaw caman b'a la ni nisɔndiyaw caman b'a la ayiwa luka filɛ nin ye kabako luka champion ka champion cɛ min ci man di amerikɛw na belebeleba n'i ko i ɲɔgɔn tɛ luka de b'a yira i la n'i ko i bɛ se bɛɛ la luka de b'a yira i la wa ni min gaɲɛna o ni min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a tɔgɔ ko luka champion belebeleba filɛ u dɛsɛra ka min ci san joli joli a n'a ka sentiri bi yaala la maa ma sɔrɔ k'a minɛ a la a filɛ nin ye a tɔgɔ ko luka a yɛrɛ bi maa de ɲini sa a dɛsɛra ka maa sɔrɔ an bɛ fɛ a ka na kɛnɛ kɔnɔna na a k'a dɔn k'a fɔ luka ye maa min ye yanni nin duel belebeleba ye ni ɲɔgɔn cɛ luka ha ko bɛ yan sa a n'a ka sentiri bi yaala sali bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ ko kabako filɛ nin ye luka champion américain belebeleba

n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n m'a fɔ k'a fɔ ko ɲɛnajɛ ti diya ɲɛnajɛ bɛ diya nka ka luka ci o ye miiri de ye o ye sugo de ye nka baasi t'a la n sigilen bɛ k'a lajɛ ni min gaɲɛna a bɛna wara sɔrɔ yan wara bɛ yan jɔnni bɛ fɛ ka wara ci jɔnni dalen b'a yɛrɛ la jɔnni bɛ fɛ k'a bɛna ka sɛntiri ta wa wara filɛ nin ye n filɛ nin ye tɔgɔ de luka gracia ayiwa ko baasi t'a la ɔ sisan kɔni égyptien ɔ a ɲɛna ale ni min bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o ye kɛra nin ye wa u y'a kɛ da la ka ban bɛɛ sigilen bɛ ka nin de kɔnɔ nin ye combat belebele de ye nin ye combat min ye a nafa ka bon kojugu ni min gaɲɛna nin na o ni luka bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa égyptien kɔni a y'a jira an na compétition bɛɛ kɔnɔna na k'a bugɔ man di wa karan singh fana y'a jira n'o ye ɛndukɛ in ye k'a bugɔ man di wa u bɛ ɲɔgɔn na sa min mana bɔ a la a b'o tɔ kalan kɛnɛ kan journaliw la a wuliko filanan fɔlɔ kalayara filanan kalayara b'a dɔn k'a fɔ nin ko in kɔni fo maa min k'a bantɔ a bantɔ ye sa a su filɛ don haa egyptien bɛ duguma ee baara banna maaw bɛ siran min ye maaw jɔrɔ bɛ min na baara banna anw ba kɔni o bɛ dugawu la bɛɛ bɛ ala deli la karanin ye jɔnjɔn ta ni bugɔli tɛ fila ye a ye egyptien bugɔ f'a y'a dɔn k'a bugɔra americain yɛrɛ ye tɛgɛrɛ fɔ a ye i ni cɛ min kan ka bɛn a filɛ nin ye a tɔgɔ ye karansin ye ko filɛ dɛ a kɛra nisɔndiya kɔnɔna na wasa kɔnɔna na a kɛra nisɔndiya ni wasaba de bɛɛ de wasara hɛndi fɛn bɛɛ tun bɛ yen bɛɛ de nana ni ka na ɲɛnajɛba dɔ kɛ k'an bɛ ɲɛnajɛ kɛ bi de ɛ an taara final la o ɛ ɛndu dɔ ka kɛ champion du monde an n'o man jan bilen o hala dɔn ka bi kɛ ko wasa de bɛ bi

a ko dɔn de bɛ kɛ bi ye karanin kan ka dɔnkili da ale yɛrɛ ye dɔnkili dala ye a k'i ma nkalon tigɛ dɛ anw faso t'a la ye dɔnkili ye dɛ an ma an minɛn ko fɔ ko jama bɛɛ lajɛlen ka yan filɛ karansingi bi yan a n'a ka jarabi bi yan a n'a ka maminɛmuso bi yan dɔnkili bi da bi ayi ayi kuma caman t'a la kuma caman t'a la kuma caman t'a la dɔnkili de bi da awɔ karanin kana kuma caman fɔ i kɛ dɔnkili bi da a ko bi kɔni i man ka dɔnkili la ɛɛ n b'i deli dɔnkili da bi a bɛ diya i fa ye a b'i hakili jigin i balimakɛ la i kɔrɔkɛ in na an t'a la o de ye fɔlisen duman dɔnkili da jama ye tɛgɛrɛ da o kan taaliya taaliya karanin bɛna dɔnkili da

fa in wasara karanin ka dɔnkili da la anw fɛn bi yan anw wasara fɛn jumɛn bɛ diya ɲɛ bɔ fɛn jumɛn bɛ kanu bɔ a tɛ yen karanin jɔlen miirila fɛn jumɛn na du bɛɛ nana anw ba nana ne kɔrɔkɛ nana an muso nana ɛ bɛn ka di sa a fɔ ni hɛrɛ ni fɛli ni bɛn nalen an ka du kɔnɔ sabula nin ye tiɲɛ de ye wa fɛn jumɛn bɛ bɛn bɔ aa ne yɛrɛ ɛ ne denw ne denw

n'an ma fɛn fɛn sɔrɔ n'an t'o sɔrɔ foyi la hɛ yɛlɛ ni tulon ka di anw y'a sɔrɔ ko ko bɛɛ lajɛlen n'a fɔ don don anw bɛ kɛ an yɛrɛ ka jeli ye bi An b'an yɛrɛ tanu bi an bɛ fɛn fɔ an yɛrɛ ye bi ko balimaya de ka di i ye ne tɛ foyi ɲini masa in fɛ bilen aw ɲɔgɔnna dilen kɔ ne ma ani kow banna bi ko aramdulila ko dɔ kɛra

anw ye nin bɛɛ sɔrɔ bɛn de kɔnɔna na anw mansa fila ka ladonni o de ye anw kɛ tan bi anw mansa fila ka gɛrɛ ɲɔgɔn na o de ye anw kɛ tan bi anw ladonko ɲuman anw marako ɲuman an b'an ba tanu ko bɛɛ n'i tanu don don anw ye don gɛlɛn caman kɛ kɔni musokɔrɔba in ma taa ka anw to dɛ a m'i kɔ don anw na hali fitini ko bɛɛ n'i tanu don anw kasira nka bi ye nisɔndiya don ye ni wasa don sera ko wasa ko bɛ kɛ k'anw ba kan ka wasa bi n'a ye fɛn fɛn kɛ bi o kan ka kɛ don gɛlɛnmaniw kɛra ko mama ma taa ɛ ko anw fa n'a nisɔndiyara a tun bɛ dɔn kɛ tan de baba bi nin ye baba ka pa de ye ɛ k'a y'a jɔ hɔn n'a tɛ se n ka pa la a y'a jɔ n yɛrɛ k'a kɛ k'a yira a la sa ne tun b'a kɛ tan de anw tile la ne ka dɔn de bɛ taa Baldev Singh Chunduri ni n wasara ni nisɔndiyara ee Baldev nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ kɛra nin kɔrɔ ko nin ye tiɲɛ ye ko ninnu nana jaw ma na ɛ bɛn ka di ɛ balimaya ka di ɲɛnamaya ye minɛ cogo belebeleba dɔ ye masa in y'a d'a ma balimaya de don a y'a minɛ ka ɲɛ

i bɛ luka ci dɛ n ka dugawu b'i ye n b'i fɛ kojugu ɛ ko ne bɛ n kɔrɔkɛ fɛ
ala ka fanga di tiɲɛ ma ala ka fanga di balimaya ma ɛ balimaya ka di dɛ ayiwa anw ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɔnba belebele in kɛnɛ kan ha ko i bɛ cogo di i bila i bila i bila kulu la nimisi la
ha amerikɛnw wasalen don ɛɛ k'a kɛra cogo di sisan ɛ ko nin ye mun ye ɛ ko nin ne m'a f'i ye kana to mɔgɔ ka maga n ka minɛn na k'an ka mɔgɔ de don mɔgɔ ko b'a la ne yɛrɛ ka mɔgɔ ma ne la pɛridi ya ka an ka ji di mɔgɔ ma ne t'a la kɛ u ko ko ne ye ji min ko dɔrɔgu bɛ n fari la o ma sɔn n ka kɔnba kɛ ne pɛridira san bi saba n b'o malo de la yafa n ma n jo t'a la e ko yafa ko t'a la an bɛ yɔrɔ min dɔrɔn kɛlɛ jɔ foyi la a ye jɔ an terikɛ ne ko mun b'i la a ɲɛfɔ ko dɔ bɛ a ɲɛfɔ n ye ko ko dɔ kɛra dɛ a ko cɛ y'a ɲini ka baga n ma a taara fɔ n nɔfɛ luka kɛ ka taa n bagabaga ka kan dɔ fɔ n ye ko ni maa tɛ i den fɛ k'i b'o bila ale la ko ne tɛ n den fɛ ee baba fɛn min mɛna sira o tɛ nin ye fɛn min mɛna sira o tɛ nin ye baba ɛɛ ne bɛ n den fɛ an mago b'i la